ya egbu iwe onye maara ụnụ mma biko o nwe ihe m ji wee rịpụtakwa ka m si arịpụta n'ụbọchị nke taa ya bụ ihe bụ ihe m chegoro echego m ihu chee ya azụ ọ dị ka a sị na ya bụ ihe dị ka anyị na-elegharazi anya ka anyị na-ekwu maka ya unu na anyị fụ na in the whole world gbaa gburugburu o nweghị ebe a ya-amaghị ndị Igbo ka e ka ndị Igbo si aba ụba ọ kwa by inyere nwanne fa aka o nwe ihe eji mara ndị Igbo before a ma anyị as ndị na-azụ afịa yes ọ because na anyị na-enyere onwe anyị aka ofu onye ọ dịrị mma in average kpọrọkwa onye ọzọ kụziere ya ahịa ahụ ihe ihe ị na-eme ọ mụta ya i duo ya ọ nya ka e ji mara anyị that is ịgba bọị eji ya mara anyị antụ ọ nya ka o ji dịka a sị ogbenye ọ na-ebenata na be anyị ọ nya ka ọ dịka a sị na ogbenye a na-ebenata na be anyị yes we still have poor people but

ọ ka m ji wee na-acall on our government officials because ihe ọbụla ebe ọbụla unu etinyezi anya na everything some of our customs unu ebidogo ime ndị na government why can't you guys look into this one too because ihe a bụ the main tradition if you guys really mean well for your masses for the people you are representing this one should be one of your number one priorities in that house of assembly unu agago wee tinye anya n'ihe gbasara ka ndị Igbo si akwa ozu which some of us majority of us was against it kịta nụnwa ihe gbasara ụmụ bọyị a unu efeelụhọ na ọ ka mma unu create platform ya bụ gị nwa bụ ị gbara bọyị i feelụ na ị gbara bọyị ọfụma mana ọga gị ekwehọ edu gị you can go there and report you know we have human human rights but human rights help create a ndị igbo ndị I'm talking of the whole states e nwe n'ala igbo if you guys can create a platform ya bụ gị bụ nwa boy jere boy serve meet up with the agreement gị na ọga gị kwuru mana ọga gị chọọ ofu accusation ị ma na i merọ o wee bo gị by so doing did not settle you go there and report let them take it up is high time they create such thing because ndị ọga o dogo m anya na ndị bụ ndị ọga na achọrọzi ka ka e nwee ndị ya ebunite ebunite onye ọbụla na-akpazi sọ n'akpa nke ya a na-eji ihe a wee mara anyị bụ ndị Igbo and some of you will not want some of you ya-ejekwa n'isi kpọrọ nwa boy having in mind with in full intention that you will never settle that person gị na onye edezie six years agreement ọ na-eru four years i bobe ya ji bobe ya ede just to find a way ị ya-eji wee chụpụ nwa boy n'ụlọ bikonu a sịkwa na onye kpara nkụ arụrụ na-akpọ oke na ngwere bịara oriri the rate of criminality na-eme n'ala Igbo na-asị na a na-abọmbụ police station na-asị ọ kwanụ because of unemployment and ị ma na anyị bụ ndị Igbo anyị ha adịghị ike ịrụ ọrụ onye ọbụla na-achọ ịbụ ọga nke aka ya ọ nya kpata i ji eje bọyị you don't mind serving facing hell but at the end of the day nye anyị something ka anyị wee bụrụ mmadụ ọ nya ka ndị Igbo ji ara ndị Igbo ji ọ ndị Igbo bụ ndị kwetere na they don't like giving fish kama kụziere ha ka esi achọta nya bụ azụ anya bụ ndị ofe mmanụ ka ndị a bụ ndị ugwu ya bụ ife na-eri m nri n'afọ because ana m ihe mgbe m nata yut afụ some of my youth some of my mates pụchara ije gba bọị ebe a nata na-ajụ wetin happen a na-akọwa not that not that ma ọga duru fa na be fa na fa emeghị ọfụma but ọ na-eduru ọdịfe edu because of one accusation or the other biko ọ dịrọ mma biko nụ gị bụ onye ọga bụ onye na-eme ife a marakwa na ọ na ebe ahụ ị nọ bụ ọ bụghị nwa dobere onwe gị there all from help with the help of somebody ka iji wee nọdụ ebe ị nọ biko ka anyị na- anyị na- anyị na- anyị na-eme na-extend all the little eh, eh, help anyị nwere ike inyere ọ by so doing ị fụ na all this rate of criminality na-eme n'obodo ndị ọzọ anya na-eme na be anyị biko ọ bịara m n'obi m wee sị ka m kwuo dịka m si agwa ụnụ ọ ka o si bịa n'obi ka m si ekwu yes ọ nya ka eji kpọọ m nwa afọ ka o si bịa n'obi m kwupụ ihe a bụ ihe eji mara anyị bụ ndị igbo ihe eji ike i- a sị na e, e, e, e, obo- obodo mekata lee ihe ha ji wee dị ebube ewere ha wee kpoo ntụ biko nụ ekwena ka ndị ndị ndị mba chịa anyị ọchị biko nụ ka anyị continue nụ like that ị ma na ị ya-akpọ nwa bọị ị kpọrọ nwa ya-amụ ọrụ ọ kpọrọ onye ị ya na-akwụ ụgwọ ọnwa is better than mana I sign agreement na ọ bọị that means the person has voluntarily submit himself to serve you despite whatever but hoping that at the end of the day na ị ya-enye something eji wee bụrụ mmadụ mgbe ị bịazi gbaba ya aka kpọnaa ya ọ nya bụ na ụfọdụ eche n'ihu chee azụ mgbe ahụ ị kpọrọ mgbe ọ dị na nwata ị kpọrọ ya yuzusie yuzu everything dị ihe ma ọ dịgo old nobody can be able to take him again ị kpọnaa ya village what do you expect that person to do other than eh, becoming a bad guy in the society because nya ka m sị ka m gwa ụnụ dịka m si ekwu gọọmenti unu ya-eneba anya nya bụ ife because a sị na ụkpana okpoko gburu bụ ntị chiri ya agbaghị ụzọ owere mgba ọ naghị echi because some ndị ọga ekwurugo n'ụtụtụ taa na ebe a ha nọ na o nwenataghị onye ya-esi n'aka ha wee bụrụ mmadụ but ụnụ bụ ndị gọọmenti ndị anyị vooturu na-ereprezentị anyị bụ ndị ya-anụrụ anyị ọgụ ọ bụghị ịgba mbọ na-agbatụ ka esi akwa ozu a na-ekwu ka a na-emezisi ihe omenala na-asa anyị n'ụmụ nwoke na ọ gaghị na parents ya na-eke ya na-eke akụnụba na-eke ya ụmụ nwaanyị then ụmụ nwoke bụ ndị bụ ndị bụ isi na-ebu ogidi a na-ata ahụfụ atacha ahụfụ ahụfụ atara anaa n'iyi ọ ka m sị ka m bịa ya ụnụ ọ dịkwa ụnụ mma reason na ihe m kwuru otu uche m ka m kwuru thank God for my life aga m ya dịrị ụnụ mma bịakwa nụrụ olu m chineke bịakwa nụrụ olu m bịakwa nụrụ olu m ọhanaeze bịakwa nụrụ olu m bịakwa nụrụ olu m ndị igbo bịakwa nụrụ olu m bịakwa nụrụ olu m ụmụ ụwa bịakwa nụrụ olu m